salamu aleykum bɛɛ lajɛlen ni su uh, buba fanɛ l'homme suit son destin n'i tɛ se o la i b'a fɔ ko l'homme du peuple n'i tɛ se o la i b'a fɔ ko l'homme de la vérité donc an bɛna kuma bi Anderamboukane min kɛra bi Anderamboukane n bɛna bɔ ka kuma ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye affaire de Anderamboukane donc o kɔnɔna la n ka foli o bɛ n ka soutien bɛɛ n ka foli bɛ n ka soutien bɛɛ n ka foli bɛ n ka soutien bɛɛ donc n b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn parce que bi grâce à vous Bouba Fane est écouté partout i taara village la i mana taa fan bɛɛ groupe whatsapp bɛɛ bɛ Bouba Fane lamɛn bi mɔgɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ ko Bouba Fane k'i kana i danbe feere dɛ k'i kana sun la dɛ k'i ni Ras Bath k'aw kana sɔn ka tugu sɔrɔdasi ninnu kɔ dɛ ko tiɲɛ laban o laban k'a bɛ k'aw ta ye dɛ sanbu sanbiri danbele jɔrji an bɛ ɲɔgɔn bolo laros dunbiya orokiya dunbiya k'an kana sɔn k'an danbe feere dɛ orokiya dunbiya tijo de Paris k'an kana sɔn k'an danbe feere a bɛ hakili jigin kasim kino jalo la n kanubagaba don a bɛ hakili jigin umar mariko ni SADI bɛɛ la a ye n kanu wala a ye n kanu n b'o dɔn n ka foli b'aw ye donc ka mali polisiw fɛnɛ bɛɛ fo tuma na toujours n ka cɛ ye an bɛ ɲɔgɔn de bolo donc k'a fɔ bɛɛ a ye video partage an bɛna don tiɲɛ fɔli la imam mamudu diko kanubaga fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen n'a ye nin video ye a b'a yira diko la ko buba fanɛ bɛ ka kuma a fɛ diko même b'a dɔn ko buba fanɛ ye tiɲɛtigi ye diko même b'a dɔn ko buba fanɛ ta tɛ wariko ye dɛ ko buba fanɛ bɛ tiɲɛ de kɔ a n'a ka conviction voilà donc bɛɛ ka video in partage ɛɛ n bɛna adresser Asimi n'a ka cinq colonels a ka quatre colonels climatisés n ka foli bɛ armée nationale cɛden bɛɛ minnu bɛ k'u ni di jamana ma Asimi je ne pense pas que tu connais Bouba Fane hein ɛɛ eh, Modibo Kone tɛ Bouba dɔn diɲɛ kɔnɔ ne delila ka bɔ ka kuma fɔ aw ye ne ni Ala cɛ ne tɛ siran aw ɲɛ fɛn foyi t'aw bolo fanga la aw bɛ se ka ne nata min na fɛn foyi t'aw bolo fanga la aw bɛ se ka ne nata ni min ye ne ni Ala ni kira cɛ donc euh, ne ye diya façon bɛɛ ye fanga la n ye diya fasɔn bɛɛ ye fanga la bonya o bonya bɛ se ka di denmisɛnnin fitinin ma fanga fɛ ala y'a bɛɛ nɔgɔya ne ye ne de k'aw ma diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ de ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon ta ka da n na ne ni kuranɛ cɛ i tɛ mali kɔnɔ i tɛ denmisɛnnin sɔrɔ ne âge la ne ka domɛni kɔnɔ ko relation bɛ denmisɛnnin min na mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka tɛmɛ buba fanɛ kan i t'a sɔrɔ wala i t'a sɔrɔ a bɛ yen de quoi ne y'o de fɔ alihamudulayi a tɛ se ka gɛlɛya ne bolo yɔrɔ si diɲɛ kɔnɔ ne mana taa diɲɛ dugu o dugu la bi la a tɛ se ka gɛlɛya ne bolo parce que ne ni ne dalen don n fɛnɛ ŋaniya la ani tiɲɛ ala ko tugu tiɲɛ kɔ i ka da i ŋaniya la i ŋaniya ɲa ne tile kelen ma deli ka mɔgɔ ɲɛngoya minɛ ne ni ala ni kira cɛ ne bɛ se ka tiɲɛ nin f'i ye a bɛ digi i la wa ni ne b'i kɛlɛ ne b'i kɛlɛ i ka tiɲɛni i ka acte poselen de kan ne t'i kɛlɛ ka nkalon ta ka da i la ɛɛ asimi mali bɛɛ denmisɛnnin bɛ se k'a disi gosi maliko la ko n ye min pose comme action jamana ye ala kama buba fane b'o denmisɛnninw fɛ mali la i b'a fɛ i t'a fɛ ne ka mago tɛ midayi la dɛ ne ka mago foyi t'a ka midayi la ne yɛrɛ fa ala ka hinɛ a la sumeyilu bubɛyi mayiga midayi ma da a ye midayi fasɔn bɛɛ sɔrɔ k'a siri a kan na a sara mɛ midayi ma da su wa mali midayi nafa yɛrɛ t'a la nafa foyi t'a la n'a nirila yɛrɛ b'i ba la de o bɛ hakili jigi jɔ la buwula ko kuma c'est la vérité i b'a kɛ jamana ye dɔrɔn i b'a kɛ jamana ye sinon o bɛ midayi bɛ ta ka di zonw de ma ka caya a tɛ d'anw ma an minnu y'a kɛ jamana ye ala kama ya minnu ye jamana miliyari ta dɛ a bɛ d'olu de ma donc asimi ne buwa fane ne de tɛ siran ne ni ala ni kira cɛ mɔgɔ bɛ se ka ko o ko nege minɛ ko hɛrɛ la ni ala cɛ ala y'a di ne ma depuis denmisɛnninya la ne y'o de fɔ ko ne ma san tan ni seegin bɔ ka ɲa ne ye n ka miliyɔn fɔlɔ sɔrɔ n yɛrɛ yɛrɛ asimi n y'o de f'i ye n ko n ye diɲɛ dugu duman bɛɛ de yala diɲɛ dugu duman dan ye las vegas ninnu ye diɲɛ dugu duman dan ye los angeles ye diɲɛ dugu duman dan ye new york ninnu ye diɲɛ dugu duman dan ye miami ninnu ye a bɛɛ bɛ yen nɔ ka na dun pari t'o la amsterdam ninnu t'o la han eh, bruxelles ninnu t'a la eh, eh, zurich ninnu t'a la han donc ne ye diɲɛ dugu duman bɛɛ yala ne ko n bɛ dugu citer bi dugu bɛɛ jɛ ne ye dugu min yala bi la asimi ma yala o kuma in bɛ digi u la mɛ tiɲɛ de don ne ye diɲɛ dugu duman min yala bɛɛ ka video partage bi la asimi ma yala wa ne ye min kɛ e, e, sɛbɛla fɛnɛ asimi ne a kɛra i kɔni ye marifa ta mali o de diferansi b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i ye marifa ta mali mama lafiyalen an muso n ka foli ba b'i ye i ye marifa min ta mali ye dɛ o de ye diferansi dɔrɔn an ni ɲɔgɔn cɛ asimi sinon kɔni i y'a kɛ mali ne yɛrɛ fana y'a kɛ mali n ka domɛni na ne bɛ n disi gosi o la nin yɔrɔ in na n ka foli bɛ dawala wati b voilà voilà dawala dun b'an valɛri dɔn i ye nkalon ta ka da buwa fane na ka buwa fane tɔgɔ tiɲɛ tan bɛ buwa fane jɛya tan bɛ ne jɛya dɛ ne ni ala ni kira cɛ o de la ne ko maliyɛn bɛɛ ma ne ɲɛ tɛ lebu la n yɛrɛ la dɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ se ka nkalon de ta ka da ne na mɛ denmisɛnnin tɛ min bɛ se k'i kɔnpare ne na ala bɛ se ka fɛn d'i ma ka tɛmɛ n kan mɛ ala tɛ se ka dɔnniya eh, dɔnniya d'i ma ka tɛmɛ n kan ala tɛ se ka relation d'i ma ka tɛmɛ n kan o de ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye voilà donc hali mali la relation min bɛ n na mali la ɛ bɛ se ko min na wala la bɛɛ t'a dɔn ko buwa fane dɛsɛ ko tɛ yan hali ko ko dɔ ko buwa fane ko i tɛ buwa fane to buwa fane ninnu bɛ se ko min na i tɛ se a la dɛ o ye tiɲɛ de ye ne bɛ se ko min na bi la o tɛ se a la asimi ne tɛ siran aw ɲɛ bi n tɛ siran aw ɲɛ sini mɛ n maloma mɔgɔ minnu bɛ k'u poron poron n kan dɔrɔn o de bɛ k'aw sauver halisa sinon ni n sofera n bɛ dossiers bɛ n bolo ni n sofera ni n sofira n bɛ dugu wuli ka jɔ ni n sofira bi la n bɛ dugu wuli ka jɔ lebu tɛ n na aw ka fanga don aw ka fanga tɛ ne bɛ balo aw bɔra ka nkalon ta ka da maliyɛnw ɲɛ yan ko ibeka de jɔlen don buwa fane ibeka ala ka hin'a la ne fa ibeka fanga banna bi dɛ lafiya sogo tɛrikɛ f'a taara da ka sunɔgɔ mɛ buwa fane tɛ n'a ŋananama a ka farinya a tɛ siran ni ala y'a di mɔgɔ ma n'i bilar'o kɔ dɔrɔn a dan de don quoi i y'a ye mɔgɔ minnu ta bonjour fɔ patron ye kalo la ka waa bi seegin minɛ ka waa bi duuru minɛ non non non olu t'an ka dépense bɔ par mois dɛ ne bɛ min don dépense la ne y'o de fɔ ne ka avion billet kelen avion billet kelen sɔngɔ jakarta kelen de ye k'a di jeune dɔ ma a k'a boli ala kama donc alhamdulilayi fɛn tɛ n bolo mais n kɔ arrière a fɔrɔlen don donc ɛɛ anderabukan n bɛna tiɲɛ fɔ anderabukan ko la ɛɛ asimi a ye nkalon tigɛ dabila maliyɛnw ye et puis il faut tirer les leçons les leçons de ce qui s'est passé au Mali avant a bɛ hakili jigin don min na Musa Mara taara Kidal o waati y'a sɔrɔ ne tɛ Burama kɔrɔ dɛ o waati y'a sɔrɔ ne bɛ ka Musa Mara kɛlɛ ne bɛ ka IBK kɛlɛ parce que u ko k'u bɛ ATT juger voilà k'u bɛ ne fa juger amadu tumani ture ala ka hinɛ a la n ye ko bɛɛ yir'u la n ye ko bɛɛ yir'u la ɛɛ o de la asimi a bɛ fɔ aw ɲɛna ni moro kone ko buwa fana tɛ kɛlɛ dɛ mieux vaut avoir buwa fana comme ami moro kone e kɔni b'a dɔn ko wari tɛ ne san ne ni ala cɛ e ye milliardaire ba dɔ bila

a t'a dɔn ko buwa fana n'a dakan bɛ ɲɔgɔn na aw tun bɛ ka n neni IBK kama ne ni IBK ma tila ka ja ka tɛmɛ aw kan a ye ne neni razibasi kama ne ni razibasi ma ja ka tɛmɛ aw kan aw ye ne neni diko kama ne ni diko ma ja ka tɛmɛ aw kan wa a bɛ ka ne neni moro kone ni asimi ninnu kama asimi ninnu bɛ ka ko bɛɛ kɛ ka ne ka teriya sɔrɔ ne ni ala ni kira cɛ ne de ko n tɛ n t'a la n t'u ka teriya la n t'a la n t'a la dɛ ne t'u contre la n k'u ma de min bɛ mali arranger n'u y'o sira ta je vais réfléchir je vais réfléchir tant que n'u m'o sira ta ne t'u ka teriya la donc minnu bɛ ka t'u u danbe feere minnu bɛ ka t'u ka hɔrɔnya feere a ka t'a danbe n'a ka hɔrɔnya feere ne ye hɔrɔn de ye n'i y'a ye hali ne tugura IBK kɔ ni IBK jara parce que j'ai eu la certitude à cause de mon père Amadou Toumani Touré k'ATT était jugé n y'a dɔn k'ATT était jugé et le président ATT m'a dit Bouba taa réconciliation sira kan donc Bouba fana tun bɛ ka wuli wagati min na ɛ musa mara ni ɛ IBK la kidali ko la o y'a sɔrɔ o taara dɔrɔn k'a ye fasoden jugu ye ko mali ye kidali minɛ ka taa kule kule a labanna mama laban perefɛ sali ma ɛ elaji gamu maliyɛnw t'i sara sɔrɔ dɛ gamu o don gamu n'a ka cɛdenw gasiya mɔgɔw u y'u ɲɛsin kidali ma aa gamu gamu ka cɛkisɛ blindéw sara o don fana kidali o don tuguni u bɔra k'a fɔ maliyɛn bɛɛ o y'a sɔrɔ an b'a la ko l'armée zoro à la base n k'u bɛ ka taa an ka den ɲumanw di saya ma ko zoro à la base de don k'u bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye musa mara yɛrɛ bɔra k'i sigi disikuruba la u ye mouton kelen minnu bɛ k'anw neni bi u y'o mouton ninnu na bɔ sagajigi bɔ taara ka taa u jɔ aéroport la bɛɛ bu mara i bɛ ka bɛɛ bu mara i bɛ ka aa même pas su ma ko wa dugu jɛ dɔrɔn ko la situation a changé donc ko rebɛliw ye kidali minɛ tuguni ko perefew sara k'an ka sɔrɔsiw sara ko bon ko kidali pɛrɛdira pepewu fo bi tiɲɛ de bɛ laban o parce que maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ bon Anderamboukane na bɛɛ k'a partager tijo de Paris bɛɛ k'a partager baga gindo bɛɛ k'a partager Anderamboukane fɛnɛ na u bɔra kabini u ye u ye u bɛ ka bɔ ka boucan kɛ dɔrɔn ko oh asimi asimi a ye Anderamboukane libérer dɔrɔn k'u ye gamu n'a ka cɛdenw se saya ma u ye gamu ka cɛdenw se saya ma u ye mali den ɲumanw se saya ma armée ni boucan tɛ bɛn hali n'a y'a sɔrɔ opposant bɛ k'a fɔ ko armée tɛ baara la ni armée ye ville récupérer armée man tɛ ka communiquer a kan fo k'a dɔn k'a fɔ sisan kɔni a stabilisera pepewu a tɛ se ka bɔsi an na a bɛ sɔrɔ ka ORTM ni fɛnw wele u bɛna yira mɔgɔw la nka videomani kira ninnu minnu bɛ ka waa bi seegin ni waa kɛmɛ minɛ donc ka mɔgɔw bila kɔngɔ muɲu na fu la olu bɛ k'u ka waa kɛmɛ minɛ Asimi bɛ k'a ka sɛ dun Asimi bɛ climatiseur jukɔrɔ groupe bɛ Asimi kan Asimi ni Choguel ninnu bɛ katikati kɔnɔ donc o videomani ninnu hali ni malo bɔrɛ kɛra waa mugan olu kɔni b'a san ka di u ba ma parce que kalo la wari fu bɛ ka ta ka di olu ma forfait ko videomaniya bénéfice de b'a la tɔnɔ dan videomaniya bénéfice b'a la dɛ forfait bɛɛ tɛ tɛmɛ kɛmɛ naani kan video kelen a tɛ forfait kɛmɛ naani na jeni mais video kelen kalo la i mana eh, o fara fara ɲɔgɔn kan o tɛ waa naani ye ou bien waa tan ni fila i mana o tigɛ ka bɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ waa kɛmɛ de ta o ye joli tɔnɔ min bɛ videomaniya la a tɛ diɲɛ baara si la donc dɔw yɛrɛ b'u to eh, new york ninnu deux millions bɛ d'olu ma eh, un million cinq cents bɛ d'u ma un million bɛ d'u ma dugu tɔw la donc tɔnɔ sur tɔnɔ de don u tɛ taa jɔsi kɛ u tɛ baara kɛ eh, tɔnɔ min bɛ videomaniya la a tɛ diɲɛ baara si la donc olu de bɛ bɔ sisan ka kulekule ka eh, terrorisiw darakɔrɔbɔ terrorisiw de bɛ réseau kan ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan terrorisiw bɛ min kɛ réseau kan ne buwa fana t'a kɛ réseau kan parce que u bɛ ko in bɛɛ lajɛ ye réseaux sociaux de kan comme asimi yɛrɛ fana bɛ ka jamana diriger ni réseaux sociaux ye cogoya min na bɛɛ k'a partager donc ni o kɛra sisan dɔrɔn terrorisiw b'a fɔ ah bon a bɛ ka yɛlɛ anw de la tan k'an ye fugari a bɛ tan olu fana bɛ taa ka basa a wurutu an ka sɔrɔsiw la ani gamu ninnu na bon videomani minnu bɔra kunu ka kule kule mali Anderamboukane libéré a kɛra ta sɔrɔsi fɛn fɛn sara bi ɛ mobili min tiɲɛna a bɛ 17 17 voiture bɔ véhicule 17 véhicule min tiɲɛna a b'o bɔ 17 véhicule o de tiɲɛ bi u ye min tiɲɛ an ka mobili la a ka ca ni 17 véhicule ye bon mɔgɔ baden de banana gamu yɛrɛ gatia chef d'état major sidi ag ali eh, eh, sidi wa sidi gali sidi gali ag hamed ko o de ye gamu ka chef d'état major ye donc ko o yɛrɛ blessera kojugu vraiment ala ka nɔgɔya d'i ma ala ka général gamu kisi général gamu i ni maliden ɲumanya dɛ i ni maliden ɲumanya mais e ye général tɔ e bɛ ka taga fɔrɔn na ka kisɛ ta k'i ka vie bila danger la les colonels climatisés les colonels climatisés olu dalen don eh, eh, eh, bɛri la dɛ mobili fiman kɔnɔ vitiri fimelen don wa minnu tɛ ko kalama olu fana kɛlen don ka marifa ta k'u jɔ u kunna yaya bon minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu bɛ jamana fɛ ko jamana ka di olu ye olu bɛ ka t'u ni di jamana ma wa olu de bɛ ka sa dɛ bɛɛ ka vidéo partager jamana ka di minnu ye olu de bɛ ka sa olu de bɛ ka taa fɔrɔn na olu de bɛ ka sa vraiment minnu bɛ fɔrɔn na ne b'aw fɛ n bɛ sa aw nɔfɛ aw ka di ne ye wa n bɛ dugawu de kɛ ala k'aw lakisi mais ne fana de aw fana ka kumakan kumakan min b'aw kɔnɔ fo ne de fana k'o fɔ parce que ni ne ma dusu don ninnu kɔnɔ a bɛ sa yen kɔngɔ la ni ne ma dusu don ninnu kɔnɔ a bɛ sa balitanya la ni ne ma dusu don ninnu kɔnɔ a bɛ sa bɔmtanya la ni ne ma dusu don ninnu kɔnɔ a bɛ sa karibirantanya la ni ne ma dusu don ninnu kɔnɔ kurantɛgɛ b'aw faga camp kɔnɔ donc a y'a fɔ buba fane barika minnu bɛ fɔrɔn na dɛ ne de aw ka eh, fɛn kumakan lasela ye donc u bɛ ka taa aw di ko saridini ka taa aw di saya ma a tɛ bɛn gamu b'a ka jamana fɛ gamu tagara gamu tagara kolonɛli ninnu yanni u k'u da ka jamana ta otazi la asimi yɛrɛ bɛ kaso la asimi bɛ kaso la ne y'o de fɔ n bɛ n ja n'a ye bila n bɛ n ja n'a ye wa n ye dugu min yala a ma yala perezidantɔ n ye dugu min yala a ma yala n ye dugu min yala a ma yala a perezidantɔ a bɛ kaso la a bɛ kaso la a tɛ se ka bɔ a tɛ se ka bɔ avion ta yɛrɛ k'a bɛ bɔ choguel de bɛ k'i ja bɔ ka avion sanni na u ye kuma bɛɛ fɔ i bɛ ka ma avion ko in na an b'a fɔ mais n' avion t'olu de bolo u bɛ k'u ja ni avion ye choguel yɛrɛ de bɛ k'i ja ni avion ye parce que asimi bɛ kaso la asimi tɛ se ka bɔ asimi kɔnɔ n'ale avion ta ka bɔ dɔrɔn u bɛ aéroport fermer ko coup d'état bɛ mali la a tɛ don bilen o y'a ye o de bɛ asimi kunkolo la a tɛ se ka bɔ a bɛ siran a bɛ siran donc ne yɛrɛ ye cɛ ka tɛmɛ asimi kan parce que ne ala de ye ne kɛ civil ye ni ala ngara ne kɛ marifatigi ye ko e commandement bɛ ne fɛnɛ bolo asimi san kun b'a sɔrɔ ne commande rébellion wuli armée kɔnɔ k'a ɲɛsin i ma o mais o de la ne ye dugu bila ni se t'i ye don min na i b'i mabɔ dɛ parce que marifa b'e bolo marifa tɛ ne bolo an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn ye donc ne fɛnɛ ye cɛ ye ka tɛmɛ asimi fɛnɛ kan voilà buba fɛnɛ ye cɛ ye ka tɛmɛ asimi kan donc euh, euh, andrabugan armée ni boucan tɛ bɛn colonel sadio n ka bonya b'i yɔrɔ dɛ n'i y'a ye n tɛ ka bɔ i kama i ka dossier jugu dilen don n ma eh, dossier milliard milliard marché dossier dossier dilen don n ma mais n bɛ ka n da de u kan fɔlɔ sadio sadio sabali sadio sabali dɛ sadio kamara n ka bonya b'i yɔrɔ halisa sabali n ye n tɛgɛ ye sabali ne tɛ siran ko ɲɛ dɛ mali bɛɛ mali bɛɛ ne tɛ siran ko ɲɛ muso ɲuman minnu ka d'aw ye mali bɛɛ denmisɛnnin tɛ sɔrɔ n'i y'u ka gokɔrɔw lajɛ ko ani muso ɲuman kɛra ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ Buba Fane kan ne ni muso ɲuman min kɛra ɲɔgɔn fɛ mali bɛɛ denmisɛnnin ma i t'a sɔrɔ ne ye n diya dɛ depuis 2002 n bɛ atlantisi kɔnɔ an ka go minnu yɛrɛ tun t'an sɔrɔ atlantisi kɔnɔ olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɛra mɔdentigi ye ka ban ne ye ne tɛ siran dɛ na na na Buba Fane ninnu an ye dugutigiw de ye an ka bɔ information kalama joona joona de don maliko la parce que an ye dugutigiw de ye an ye mali dugutigiw de ye duguli buba duguli buba a bɛ hakili jigin dɛliforo la n ka cɛ dɛliforo an bɛ ɲɔgɔn de bolo ŋana dɛliforo an bɛ ɲɔgɔn bolo n'i bɛ lii na donc i n'i ka mamu ala ka concert diya n'i ka duguli mamu na eh, donc voilà Mamudu Diko Mamudu Diko n sera i ka niveau ma sisan Diko Mamudu Diko bɛɛ ka video partager n'a ye nin video partie ye a b'a ci Mamudu Diko ma voilà barba david a bɛ nin video ci Mamudu Diko ma Diko n ka filakɛ Mamudu Diko i kɔni b'a dɔn mali bɛɛ ne ka ko tɛ wariko ye i yɛrɛ y'o fɔ ne tun bɛ i ne tun bɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya la parce que ne y'a f'i ye n ko ne t'i contre la n k'i ko ka di ne ye kabini ne fitinin n ko n'i bɛ misiri wele kan ni ne sigilen don an ka da la dɔrɔn kuma dɔ la ji bɛ jigin ne ɲɛ kan dadila man k'i i i bɛ ka sura suratu kalan i kumakan ka di suratu kalan na Mamudu Diko n ko mais politiciens de donn'i kan u bɛ k'i bila fili la u tila k'i trahir u m'a faamu mouton kelen minnu bɛ Asimi kɔ an bɛ sa nɔfɛ u bɔra ka ne fa ni ba nɛni ka kuma bɛɛ fɔ ne ma ka sɔn da ne na mais e Diko n'i ka alimamiya i b'a dɔn mɔgɔ minnu y'i kanu n'u bɛ aw ka fɛn aw ka tɔn na suna tɔn ninnu na miliyari b'u bolo u sera ni waribaw ye ne ma ko ne ka wari minɛ ko ne k'i tɔgɔ ha n k'u ma ne t'u ka wari fɛ diko e b'a dɔn mali bɛɛ wari tɛ Buba Fane sɔrɔ mali bɛɛ Buba Fane n'a kunkolo de bɛ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ko Buba Fane kunkolo man ɲi kunkolo man ɲi dɛ min mana ci n kun na n b'o sira de kan mais mais nɛgɛn ne ne nɛgɛn ka n bonya bɛ sɔrɔ sinon k'a fɔ ko i bɛna wari de kɛ ka ne san cɛ miliyari mana k'i bolo cogo o cogo ne ni miliyardɛri baden jɛra diɲɛ kɔnɔ dɛ ne ni miliyardɛri caman teriya kɛ dɛ miliyardɛriw bɛ ne ta avion na ka taa diɲɛ ko wɛrɛw jira n na olu si ma ne nata i ma ye ne ma changer ma bɔ n cogoya na a ma se ka n kɛ yɛrɛbonya fari ta ka da n kan parce que n b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔninfin i mana diya i mana kɛ i ni diɲɛ bɛɛ mana ɲɔgɔn dɔn i ni diɲɛ bɛɛ mana jɛ kɛ sini bɛɛ ka jɔrɔ i laban la donc i ye min ye to o kɔnɔna na kan'i yɛrɛ bonya mɔgɔ ma sinon ni ala y'a to ne ni star minnu jɛra ni mɔgɔba min jɛra ni tun y'a di mali denmisɛnnin caman ma u tun tɛ bonjour fɔ mɔgɔ ye dɛ mais i b'a ye Buba Fane ni mɔgɔ mɔgɔ ye jɛ kɛ fɛn t'a kun hali san kana ni ne ɲɔgɔn an bɛ teriya kɛ kɔrɔlen cogoya min na an bɛ to o teriya kelen in de kan yɛrɛbonya tɛ Buba Fane ka ko ye ala ko i kana i yɛrɛ bonya ala ko k'i ka tugu tiɲɛ kɔ ala ko i kana mɔgɔ hasidi ala ko i kana mɔgɔ ɲɛ ɲɛngoya n'i sera k'o bɛɛ kɛ n b'i sutura f'i kaburu o de la ne suturalen bɛ to fo kaburu kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka siyɛnni na a bɛ k'u kɔnɔ kuma o kuma ko buba fane kɛ min a tɛ ko ye mamu diko e b'o dɔn n ka fulakɛ e b'o dɔn wa diko fantanw bɛ sɛgɛn o sɛgɛn la diko ɛɛ i mana bɔ ka kuma u b'a essayer k'u b'i bagabaga ka videomaniw bila k'u k'i dɔgɔya ka maliyɛnw bila ka kuma arajo ni fɛnw na k'u b'i bagabaga non la sɛgɛn o sɛgɛn mana wuli fantanw na mali la bi diko e yɛrɛ b'a la dɛ parce que maliyɛnw tɛ tugu ni politicien zon kɔrɔlen ninnu kɔ ka taa fanga bin ni sɔrɔsi ninnu incompétent ninnu ka fanga ta ne dun y'a f'i ye diko k'u bɛ k'i nɛgɛn k'i bila i bɛ k'a la k'an ka bɛn ko la n ko n'an ma bɛn ko la n ko sɔrɔsi incompétent dɔw bɛna fanga ta olu b'aw bɛɛ trahir wa politicien kelen ninnu tila k'i trahir a ma kɛ ten ten mɔgɔ b'a ko buba fane ko tuma ko dalilu b'i bolo dalilu tɛ ne bolo dɛ je suis patient je regarde les choses ne tɛ bi lajɛ dɛ ne bɛ sini de lajɛ ne bɛ don diɲɛ ko ko la i b'a lakɔlɔsi ne bɛ don diɲɛ ko ko la ne b'a lajɛ bi de lajɛ mais sini bɛ kɛ cogo di fɛnɛ ne b'o lajɛ n bɛ bi lajɛ ka sini lajɛ avenir y'o de ye i ma ne tɛ nata parce que ne b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ala ye ne bila mali mɔgɔbaw fɛ sini ni n ma da kaburu kɔnɔ ala ye n bila mali mɔgɔbaw fɛ a ye faden diya a ye faden jugu diya buba fane bɛ mali mɔgɔbaw fɛ a tɛna mɛn a ma faden jugu diya buba fane bɛ farafinna mɔgɔbaw fɛ a tɛna mɛn e seko t'o la ala ye dɔnniya min d'a tigi ma ka carnet d'adresse min d'a tigi ma e tɛ se ka sa la parce que a ŋaniya fana ka ɲi ala bɛ sababu da a la don o don bɛɛ k'i ŋaniya ɲa dɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye n'i bɛ fɛ faden bɛɛ k'i kɛlɛ million de gens k'i kɛlɛ a ka tila ka to i ta la i b'i ŋaniya ɲa i m'an ka kira sanumalenba in ye a ŋaniya de tun ka ɲi a ko ŋaniya in de ye n'i b'i ŋaniya de ɲa fɔlɔ ka sɔrɔ ka don diinɛ la donc farafin caman bɛ ɲinɛ o de kɔ u bɛ ka silamɛya kɛ fu mais o kaburu n'u taar'u da kaburu kunna kalalen bɛ t'u bolo fo fo jahanama bɛɛ k'i ŋaniya de ɲa ŋaniya ko in bɛɛ ye ŋaniya de ye donc mamu diko i jija diko eh, mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u tɔɲɔlen don mɔgɔ mɔgɔ regroupement fɛn fɛn bɛ yen k'u tɔɲɔlen don eh, a kɛra sotarama chauffeur ka syndicats ye wo wuli i ka taa i ka taga i ɲɛ da u kan u ka baaraw bɛ ka gɛlɛya cogoya min na u k'a ɲɛf'i ye hali n'u ma s'i ma n'i ze e de bɛ taa s'u ma k'u ɲininka k'a ɲini k'a ɲɛdɔn parce que y'a ye u bɛ gɛlɛya o gɛlɛya ra diko suguba kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ suguba kɔnɔ diko u tugur'i kɔ dɛ ka fanga bin mamu diko ne fa u tugur'i kɔ dɛ ne ka diko n kelen ka imamu bido donc ala kama e kan ka wuli de cmas mɔgɔ ka visite organiser suguba kɔnɔ ka t'i ɲɛ da sugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ degun min na conteneur bloquelen don cogoya min na u k'a fɔ i k'a mɛn diko parce que olu de y'u ka butigi n'u sugubaw datugu ka tugu i kɔ ka taa fanga bin ni fanga tun ma bin u tɛ kɛ ni problème na bi dɛ y'a mɛ u bɛna fɔ bi asimi ka ɲi dɔ b'a fɔ a ka ɲi dɔ b'a fɔ a man ɲi u bɛ ka ɲɔgɔn sama sama sama sama diko c'est parce que fanga binna dɛ sɔrɔsiw y'i janfa Diko sɔrɔsiw y'i janfa Duk Saka n ka foli b'i ye Benzema Kamara fo Dakar n ka foliba b'i ye Karim Benzema Benzema Kamara Dakar n ka foli b'i ye donc ko o fɔ mamu diko ɲɛna diko degun bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛncɛn feerelaw il faut que diko i ka taa lajɛ cɛncɛn feerelaw bɛ degun na i yɛrɛ k'i déplacer ka t'i ɲɛ d'a kan ko mɔgɔ dɔw bɛ k'i neni k'i dɔgɔya mais n'i taara ɲɛ da degunkɛlaw yɛrɛ kan olu b'a dɔn k'i ta ye fantanw kungo de ye diko i ka t'i ɲɛ da o kan Diko i k'a lajɛ i k'a lajɛ u bɛ cogoya min na u bɛ ka balo cogoya min na Diko moto taxinitigiw moto taxinitigiw moto taxinitigi ninnu u tɔnɔna dɛ denmisɛnnin fitiniw État ma se ka baara d'u ma u ye moto de sɔrɔ k'u boli wa diplôme b'u bolo u y'u jɛ polisi concours la k'u namara ka taa di u yɛrɛ denw n'u mɔdenw n'u terikɛ terikɛ denw ma an'u ka ministre va et vient denmisɛnnin minnu b'u kɔ lagaya la aller retour la ka t'olu ka concours di olu ma Diko donc diko e ka kan ka olu denmisɛnnin ninnu ɲini k'u ye moto takisini bolilaw minnu sɔnna concours la diko minnu sɔnna concours la CANAM concours polisi concours eh, sapeur pompier concours diko e ka kan k'olu denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u lamɛn ala y'a wajibiya e kan dɛ diko i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan zone aéroportière mɔgɔw y'u fana utiliser zone aéroportière mɔgɔw y'u fana utiliser diko e ka kan k'olu fana bɛɛ ka taa i bɔ olu ye visite la k'olu lamɛn diko n'i m'o kɛ Diko a man ɲi dɛ ne b'a fɛ i ka o de kɛ n b'a dɔn o bɛ n ka video yir'i la n'i y'o kɛ i ka et puis i ka tila k'a f'u ɲɛna k'u ka yafa i ma parce que a b'e kɔnɔ ni fanga binna a bɛna taa bin hɔrɔnmɔgɔw de bolo a ma bin hɔrɔnmɔgɔw bolo a binna mafiya de bolo donc i bɛ yafa deli ɲini u fɛ comme ça maliyɛn ka hakɛ t'i fɛ i bɛ taa nin bɛɛ rencontrer Diko ka yafa deli u fɛ maliyɛn ka hakɛ t'i fɛ ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ye Donc i b'o baara nin de kɛ kana siran mɔgɔ dan yɛrɛ i b'o baara nin de kɛ i b'o baara nin de kɛ Diko i bɛ taa yafa deli bɛɛ fɛ yafa deli bɛɛ fɛ parce que politicien ninnu y'i janfa u y'i janfa u ye jamanadenw janfa sɔrɔsi incapable les cinq colonels incapables incompétents u y'i janfa u ye jamanadenw janfa u ye fantanw janfa donc i bɛ taa ka taa yafa deli u fɛ k'i tun t'a dɔn fanga bɛna bin incompétents de bolo i tun t'a dɔn ko fanga bɛna bin politicien zonkɔrɔ ninnu de bolo voilà i bɛ t'o baara kɛ k'o baara ban comme ça peuple b'i faamuya u b'i faamuya kojugu donc n b'o de fɔ maliyɛn bɛɛ ye a ye video partager ala k'a ɲaga d'an ma bɛɛ ni c'a yɛrɛ